ndị be anyị ọma mgbede ọma anyị abịago ọzọ ka anyị si abịa mgbe ọbụla unu ma satọde ọbụla anyị na-apụta ebe a sị ka anyị kọwara unu ife anyị na-eme and inyekwu ndị ọzọ aka ka a na-aghọta na ịnọ ofu ebe na-enwe na ife ịkpapụta onwe gị na-eme ada enye aka so because ụwa kịta echenjigo and ife gala ọnụ ife ife niile gala ọnụ kịta n'ụwa niile so anyị need ị na-eme ife ọzọ wee na-add ife anyị na-eme so mụ na ụmụ nwanne m apụtago na mgbede a sị ka anyị kọwaa unu maka echiche ife echiche ọma ya ewepụta gị na ọ bụ na ị nọdụ ofu ebe ị na-enwe em, echiche ọjọọ the setback ọ ya na-enye gị so ka m kpọgote fa ụmụ asa ka m bido with my sister ify

daalụ chichi
Fie- Sorry. Okay. fie na Unmute. amụsị onye a tụrụ mbọ. Yeah, I have unmuted. Ndị be anyị daalụnụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma. Ee, afa m bụ Ifeọma. Abụ m onye Igbo, onye Naijiria. Ebi m n'obodo oyibo United States. Eji m ụmụ ịtọ nwekwa di, na-azụ afịa igwe, bụrụkwa onye na-akụzi ndị mmadụ ka esi azụ nya bụ afịa igwe. Udo dịrị unu.
Sista Ify, daalụ rinne o. God bless you. N'egbughị oge ka m felukwa back to Belgium, my neighbor. Hmm. Ka m gaa to Asampete, Asa nwa, nwunye odogwu. Sister Salome, biko ị nwee ike introduce onwe gị, kọwata ndị mmadụ onye ị bụ na afa gị. Daalụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu Afà mụ bụ̀ nwaada Salome Otisi. E bìm n'òbòdò ǹkè a nà-àkpọ Belgium and a nọ̀ m̀ àzụ afịa igwè na-àlụ ọlụ n'ụlọ̀ ọgwụ̀. A nọ̀ m̀ àsị unù buru oche kà unù bịa mara ihe ǹkè m wètèrè unù n'ụbọ̀chị ǹkè taa. Daalụkwa rinnè, nwanne m nwaanyị Chukwu gọzie gị.
Unmute yourself, please. Daalụ rinne, Sister Salome, Chukwu gozikwo gị. Okay, kịta amarọ m ma ụgbọ ka m ma-eji wee gaba Ireland ka ọ. Okay, ka m welu flight. Sister Doris, biko kọwalụ our viewers onye ị bụ na nkụlụ gị.
daalụnụ ụmụnne m ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị aha m bụ nwada Doris ebikwanụ m Ireland enwere m ụmụ atọ mụ na di m ana m azụkwanụ ahịa azụmahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya anyị abịakwala n'ụbọchị ọzọ maka na anyị na-abịa n'ụbọchị ụka ọbụla satọde akọwatara unu azụm maka azụmahịa igwe a makwa na ihe ọzọ ị ga-eme gị nwere ike nweta na-enweta ihe nweta ọzọ mana sị ka ị were popcorn gị na mmanya gị nọrọ ka ị nụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa daalụ
daalụ rinne sista Doris chukwu gozie gị okay so ka m just gaa kute nwanne gị gị na ya bi nso bụ our sister Chichi our doctor to be sista Chichi biko kọwara ndị be anyị ebe ndị ibi be n'ọnya. ekene m unu kee ka unu mee kwa arụ dị unu it's me nwaada chichi aka arụkapa aka oyiri nne ya aka omeka nne ya um, it's nice to be here again today afa m bụ nwada chichi edwards maka ndị na-amarọ onye m bụ abụ m onye nọọsụ ma bụrụkwa nwata akwụkwọ na-agụ ka esi abụ dibịa oyibo ma bụrụkwazị onye na-azụ afịa igwe onye na-enyekwara ndị mmadụ aka maka azụmafịa igwe a anyị wee na-asị ngwana ka anyị na unu nọlịkwa aka maka na ndị Igbo tụrụ inu sị anyị ruo ka ara eri udene atụ ya ngịga nwanne m Tochi thank you you're welcome thank you too daalụ rinne so n'egbughị oge ka m gaa to our sister sister Juliet biko kọwalụ ndị be anyị onye ị bụ and ebe i bi okay
ndị be anyị ekene m unu abụkwanụ m nwada Juliet Chizọba abụ m onye Imo steeti mụ na ezinụlọ m bikwa na Germany eji m ụmụ ịnọ ana m azụkwanụ ahịa na ịntanetị ahịa online marketing ekene m unu daalụ rinne chukwu gozie gị so ndị be anyị daalụ nụ thank you people for joining so ife anyị na-akalịta bụ maka echiche mmadụ inwe ezigbo echiche amaka maka ezigbo echiche ya eme gị ọ ya amụtalụ gị ọ ya amụpụta gị ife ma na private life gị o ma na business n'ife ọbụla ị na-eme ma n'ọlụ so inwe ezigbo echiche bụ ife bụ na anyị need anyị nọdụ anyị na-eche kedu ife a bụ ife anyị nwere ike ị na-eche ya change our lifestyle or ife ọbụla anyị na-eme because inwe that ajọ echiche or just ofu echiche ịnọ ofu ebe ị ma o nwere o nwerọ ebe ị ya na-aga ndị be anyị sị na ejirọ azụ aga n'iru ị ma na-aga n'iru so nya ka anyị sị ka anyị pụta taa ka anyị kọwaa some ife ị ya na-enweta ma ị na-enwe ezigbo echiche so na-egbu oge ka m bido with our sister Ifeoma ka ọ gwa anyị kee ife bụ na ife mmadụ ya na-eme wee na-enweta nnọọ ezigbo echiche ife ulu ọ balụ ị na-eche echiche ọma gbanyelụkwanụ m sister Ify olu olu gị
daalụ nwanne m nwaanyị bụ sister Tochi m ma sị ka m chelụ ka ndị ọzọ kwusịa ka m wee jikọta okwu ọnụ so ọ bụrụ na ị ma mind bido with ndị ọzọ m na-ejikọta okwu ọnụ n'isi ngwụcha ya okay thank you very much ka m bido with sister Juliet so sister Juliet my neighbor nwanne m nwanyị biko ị nwere ike onye na-ekwu okwu nwee ike ịkọwara ndị be anyị or ndị na-ekiri anyị ife um, ulu ọ balụ mmadụ ịna-eche echiche ọma ulu ọ balụ mmadụ ịna-eche echiche ọma like ihe topic anyị na-eme today maka gịnị ụzọ echiche ọma bụkwanụ mindset so ọ dịkwanụ mma mmadụ na-eche echiche ọma maka na echiche ọma dị mma because na ọ bụ na abịago na ọ bụ na na like ọ bụ na mmadụ nọrọ ofu ebe ọ na-ebute ihe na-adịrọ mma and ọ ga na-ebute echiche ọjọọ ma ọ bụ onye ahụ etinyewe aka n'ihe na-adịrọ mma ihe na-ekwesirọ ime mana ọ bụ na mmadụ na-eche echiche ọma ma ọ bụ kwanụ nwee ihe ọ na-eme nke bụ na eme o si ọ gakwa ebe ahụ ọ na-eme ihe ọ ga na-enyere ya aka ọ ga na-emekwa ya echiche ya na-aga ọfụma karịa mgbe ọ nọ ọ nọ ofu ebe na-enwere ihe ọ na-eme so ọ ihe m nwere ike ikwu maka uru ọ bara Daalụ.
daalụ rinne ndị be anyị unu anụgo ife o kwu ọ sị na ị nọdụ ofu ebe ị na-eche echiche ọjọọ ọ ya na-ebu ọ ya ebu- ọ ya eme gị ma ị nọdụ ofu ebe na-eche echiche ọbụdọ ọ ya eme gị ị ma na-amụta ife Ị- ị ma na-amụta ife ma ife ife ọma ma financial state or other things ọ ya eme gị nọdụ ofu ebe anyị sị na comfort zone you sit on your comfort zone something like that mana ị na-eche echiche ọma ọ ya eme gị ị ma so many things ibido onwe gị makwa ndị mmadụ ifu gị ya so na-egbu oge ka m gaa to sista Chichi ka ọ kọwaara anyị ife echiche ọma ka ọ add go to the topic Thank you so much, sister. Um, dịka ife anyị na-ekwu n'ụbọchị taa iche ilo ezigbo ilulo ka anyịnwa si asụ ya ilo ezigbo ilulo iche echiche ọma ya mindset dịka na-abịa n'afịa anyị na-azụ o nwere ndị ọ ga-abụ ị bịakwute fa sị fa na o nwee ife na-agakwa n'ịntanetị i mee ya otu a mee ya otu a nekwa nekwa nekwa echiche gị ụfọdụ ndị mmadụ ị gwakwara ya n'ụzọ ya ife izizi ị ga-anụ bụ nwekwanụ nke m na-eme ọ na-aga aga

so n'afịa anyị na-azụ ị banye ọ mmadụ na-agwa gị o nwere echefugo m afa onye a na quote ya ọ sị when someone brings business to you do not say no i'm not going just say okay take it go back look into it reflect on it and check if what you want to do or not mana i buru ụzọ sị mba mba mba mba mba achọrọ m ya ị fụgo na ọdịda ebidogo so ya bụ ife ọ bịa n'ọrụ anyị na-arụ dịka mụnwa na ụdị ọrụ nke mụnwa na-arụ because na example m ga-enye kịta echetara m 2015 i got admission for medical school oge m bịa cheki ego a sị a na-akwụ m buru ụzọ sị m ma akwụnwu ya This is the first thing bara m n'isi mma nkwụnwu ya I don't want to start my life with loan ozugbo m kwuru ya I gave up four years after the spirit ka nọrọkwa m n'ime I decided to go and look at it now ebe m nọzi ọ bụrụ na m take ya up oge anwa akara m imesigo nya positive mindset dị very very important ebuzina ụzọ kwatuo onwe gị before ị daa ekwena ka egwu ife mgbagwoju anya mee gị to give up kama ọ pụta otu anwa si ka ume take a deep breath kpọọ chukwu nke ọbụla ị na-efe biko come and direct me and you face the challenges ekwena ka negative mindset napụ gị ife n'ọnụ maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye kwe chi ya ekwe i buru ụzọ sị ee m ga-eme ya ọ gaara gị i buru ụzọ sị mba mma mmenwu ya there you go you can do it so ife anyị na-ekwu bụ try and have a positive mindset in everything you're doing i chere ife a bụkwa na ife dị mma ka m try ya ya ebuna ụzọ sị mba mma nganwu onwere ife na-eme dị mma yes spiritual control physical be positive praise yourself ọ bụ na ị marọ eme self affirmation learn it today go to the mirror tell yourself you're wo- you're greatly made you're wonderfully made ọ bụ otu a ka esi ebido ị ga-afụ ụfọdụ ndị mmadụ asị na they are overconfidence because onwere amụrọ fa otu ahụ they just keep affirmating themselves so ya ka m na-asị biko try and have positive mindset ekwena ka ị na-eche onwere ife mba bara m uru onwere nke m na-emenwu na-aga aga you are great you're wonderfully made daalụ nwanne m tochukwu daalụ rinne sista chichi unu anụgo ife o kwu ọ sị ka anyị na-agba mbọ na-eche echiche ọma maka ọ ya-abara anyị uru daalụ rinne n'egbu oge ka m gatu sista doris biko kọwara our viewers ife echiche ọma na-epụta
daalụ rinne nwada em tochi na ohere ọma nke a inyekwara m ọzọ Ech- iche echiche ọma anyị na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na m- ị nọrọ gị na-eche echiche ọma Ọ ga-ebuga gị ebe dị iche iche, ụzọ ọma dị iche iche. Ọ ga-emepekwara gị ụzọ ma inweta enyi maka na otu ụwa dị otu a ihe niile si dịzi n'ụwa ugbu a ọwụghị onye ọwụla onye onwe onye na-achọnụ ka ya na onye na-anaghị eche echiche ọma mekọọ ihe ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọma ọ ga-emepere gị ụzọ inwe enyi ndị ọwụ ọwụrụ o nwere ihe ị nọ na-eme ma ị na-emeta ya ọfụma onye ahụ nwere ike sị gị mba otu ebe ha na-aga ụzọ adịghị ya but ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọjọọ ndị mmadụ ga na-agbara gị ọsọ because onwe onye chọnụ ịba ebe ọwụ ọ ga-asị ya lee ihe dị otu a mee ya ebido ụzọ ka nwanne anyị nwaanyị sista chichi kwuru ya ebido ụzọ sị na ihe a agaghị ekwe ya omume mgbe na ọ baghịdị ya aba so onwe onye ga-achọ ka ya na onye dị otu ahụ mekọ ihe ihe ọzọkwa na-emepe iche echiche ọma ga-emekwara gị ọ bụrụ na ya ọ bụrụ na o nwe ihe ị na-eme ọ na ọ ga-emepere gị ụzọ gị na-akọ akụkọ ọma kpuchi ndị ọzọ gị na mmadụ na-ekwu okwu okwu unu ga na-ekwu ga-awụ otu ihe unu ga-esi gaa n'ihu otu unu ga-esi gaa n'ihu ọwụ ị na-aga azụ azụ ọwụ ị na-asị a ihe nke m na-eme ana m emeta ya ọfụma ọwụ otu ahụ so mgbe ahụ ọwụ gị na mmadụ nọ ya na-ekwu otu a onye ahụkwa ihe ọ na-aga gị jụọ ya ihe m na-eme ọ na-aga ọfụma tinye pọsọ ọ bụrụ na akpa gị ya ọ bụrụ na ọ bụrụ na mgbe ọbụla ọ kpọrọ gị ya ọ bụrụ na e, e, e, echiche ọjọọ ka ị na-eche gị sị a hapụkwa na ihe nke a ihe ọ hụkwa ihe ọma ọzọ ga-apụtanụ ọ gaghị akpọli gị ka ị bịa so ebe o si dị mkpa iche echiche ọma dị mkpa ebe o buru ibu maka ọ ga-emeghere gị ụzọ ọ ga-emeghere gị ụzọ inweta ezigbo enyi ya emeghere gị ụzọ ihe ọwụla i tinyere aka ma ọwụ azụmahịa ị na-azụ azụ ọwụ ọrụ nke ị na-arụ ọ bụrụ na for example ya ọwụrụ mgbe ọbụla i chetara ọrụ gị ihe ọsọ ihe na-agba gị n'obi bụ nnọọ echiche ọjọọ icheta ọrụ ahụ obi nwe otu obi ga-esi dị gị mma ka dị- obi ga-esi tọọ gị ụtọ ka ị nwere ike gawa ga rụọ ọrụ ahụ ị ga na-asị "Eh, mgbe ọbụla ma bidokwa ọrụ a mgbe ọbụla ebidokwa ọrụ a ị ga na-atamu ndị amaghị na atamu nwere ike butere gị ihe ọzọ n'ahụ gị so ọ bụrụ na ya ọbụrụ na ị na-eche echiche ọma mgbe ọbụla ibi icheta a enwere m ọrụ m na-aga ịrụ ọ azụmahịa igwe a o nwe ndị a gwabugo maka azụmahịa igwe a o rugo afọ atọ ma afọ anọ onwebeghị ihe ha mere ka ihe mere na onwebeghị ihe ha mere ọ maka na nke ha meburu eme ọ gaghị aga maka na nke a ha mere eme agaghị aga ha nọrọzi ebe ha nọ ị hụla ya ebe ahụ ha nọ o mekwaranụ ka ọnọdụ ha gbanwee mba o mere ha nọrọ na one spot but ọ bụrụ na ị- onye ị na-eche echiche ọma i nweta ọwụrụ ndị oyibo ha asị na i nweta opportunity gị were aka abụọ were ya mgbe ahụ ị nwetara opportunity ahụ obi gị niile sị o oh, ihe a ga-adị mma ka m bagodi ya ọwụ mgbe e gosiri ya mba mba mba mba mba gawanụ na ego niile m nwere ha erichala ya ana m aga ọzọ ọ ga-eme gị nọrọ ebe ị nọ maka na azụmahịa anyị na-ekwu okwu ya e, mgbe ọbụla anyị bịara maka na ụzọ dị ebe ọwụ n'ụzọ adịghị ya o nwe onye ga-ebupụta family ya na social na social na ihu akwụkwọ nwe onye ọwụ bikọs anyị na-abịacha kreta kọntent ụtọ ụmụ anyị o nwe onye ga-ekwe ebupụta ya bụrụ na ụzọ adịghị ya ọ maka na ụzọ dị ya anyị mee ya ebe ọwụ ikunye ịgbanye mmiri na bọket ile anya anya gị hụ ihu anyị dị anyị dị transparent na-agwa gị otu na biznes si aga ọ maka ka ihe mere o ji adị otu ahụ maka na anyị na-eche echiche ọma ị na-eche echiche ọma ọ ga-asụrụ gị ụzọ buru ibu so ọ wụrụ na ị na-eche echiche ọjọọ bụ wepụ obi gị ebe ahụ bata na azụmahịa a ka anyị gosi gị otu echiche gị ga-esi gbanwee wụrụzie gị ịwụzi onye na-eche echiche ọma daalụnụ
daalụ rinne sista doris wow okwu gị amaka ụnụ anụgonụ batanụ ka unu bịa fụ ife anyị na-eme na anyị ncha nọ na dis biznes anyị nwesị echiche ọma ụnụ afụgo anyị masị ndị dị iche iche ndị oyibo sị na ọ like minded people masị ma doctor so ma different different people na anyị nwee convention who is coming Jay Jay akwa Jay ka a na-akpọ ya I've been longing to see that guy so ife anyị na-eme anyị na-eche echiche ọma and ife ọma na-abịakwula anyị daalụ rinne so unu anụgo ife our sister kwu bịanụ batanụ ka unu fụ ife anyị na-eme and ebe ọbụla ị nọ biko chebe echiche ọma because mindset like our sister said positive mindset ọ nya bụ the deal that positive mindset ya eme gị ọ ya ebupụte gị ilo ọ ya nya ebe ọbụla ị nọ ị na-enwe echiche ọma you'll be mark out from the crowd so ka anyị chekie onwe anyị ọ bụ na anyị na-emebu anyị nọdụ ofu ebe anyị na-eche sọ ife ọjọọ ọ na-enwe echiche na-eche echiche ọjọọ ka anyị chighalịa na-echezi echiche ọma daalụnụ rinne so ma ga to sista salome odogwu wife ọ nwunye odogwu anyị ka ọ bụ ka ọ gwa anyị the impact of echiche ọma ife ọ na-eme na personal development Daalụ rinne Sista Salome. daalụkwa nwanne m nwaanyị Tochi Chukwu gozie gị n'ohere ọma nke i nyere m iwepụta n'ihu akwụkwọ wee ịtụpụta akọnuche m n'isiokwu anyị nke ụbọchị nke taa anyị isiokwu anyị bụ na echiche ọma positive mindset echiche ọma anyị na-ekwu okwu ya nwere ụzọ dịgasị iche iche ọ nà-èji àlụ ọlụ, ọ gà-èmekwa gị ì wèe dozie onwe gị, ọ gà-ème gị ì wèe too nwee otuto ǹkè onwe gị. Ndị òbòdo oyìbo kà m kwuo ya nà okwu okwu oyìbo kà e nwere ike nà-àghọtatụ m obere. Positive mindset will help you or impact on your well-being. also personal development. Then you can also grow, grow your mindset by doing all those things. Ị ma, ọ wụrụ na ị nwere echiche ọma n'ime onwe gị, ọ ga-eme gị eziokwu kwagide gị dịkà ndị ụmụ̀nnè m kwùbùrù before gị nwere nnọọ mmasị ǹkè ịmụ̀tà ife ọfụrụ na ndụ̀ gị gị nwere mmasị ǹkè ị gà-èji kwado ònwe gị ọ wụrụ nà ihe ndakwàsị dakwàsị gị ị gà-àma òtù ị gà-èshi we ya buru ya ọ gà-ètinyere gị aka kwànyere gị aja n'ukwù ị wee na-eto ihe ọbụla nke ị na-eme gị sị onwe gị aga m emeli ya nwanne m nwaanyị kwubuola ya ọ ga-etinyere gị aka ị wee nwee obi njikere wee mee ya ọ wụrụ na ọ bụrụ ndakwasị dakwasịrị gị mgbe ị na-eme ya ị gaghị ahụta ya ka ihe ihe arụ maọbụ ihe ndakwasị ị ga-ahụta ya ka ihe na-etinyere gị aka ka ị wee too ọ dị ka ebe mmadụ na-achọ inweta ife gị bịa nwee ihe mgbachi ụzọ gị asị mba ọ wụkwa mụwa no be me and you this one I will get it obi esi gị nwee ihe na obodo na-akpọ self confidence mgbe mmadụ nwere ihe a na-akpọ self confidence o mere gị ime onwe gị ihe ọzọ ga-adị ya n'ime awụ your satisfaction adị big and ị bịa nweta satisfaction ama m ihe m ga-akpọ ya n'okwu oyibo ya eme gị gị ito na nke onwe gị ihe ọbụla ị na-eme gị imepụta ya ebe ọ pụtara ihe nke a wụzi ebe a na-eme ihe megide mmadụ gị sịkwa men ihe a m ga-ahụ isi ya i mee ụdịrị ihe ndị a niile gị nwee okwukwe n'ime onwe gị na ị ga-eme ya ị ga-afụlịlị isi ife a and i mekwa ya na-asịkwa ọ na-emekwa sometimes ebe m nọrọkwa ebe ihe ndakwasị dakwasị m ọ m chọrọ ifix ihe nwere ihe ị ga-egote nnọọ ya wụrụ na ihe ị ga-eji aka gị fixie n'ụlọ m megide ọ na-enye m nsogbu ozugbo m na-eme ya ma sịkwa men ihe a m ga-ahụ ishi ya ma na-ekpekwa ekpere n'ime onwe m ma na-asị chineke biko tinyere m aka ihe nke a a ihe ọ ga-eme ya egbuo m oge ị hụrụ ya and oge ahụ o gburu m ọ dọghachighị m azụ abịakwa m sị na m anọzi ya eme ka ma ọ nọrọgodi n'ebe a nke isi jụọ m oyi mba mana oge niile o gburu m erute na mgbe ikpete m azụ ma bịa legharị anya ife m mere ọ na-eme m ka ihe a na-asị ma dị proud of myself m lee onwe m m asị hee ọkwa mụnwa mere ihe nke ahụ so ebe o siri dị mkpa mmadụ inwe this eh, echiche ọma ọ ga-eme mmadụ gị na-eto na ndụ ebe ọzọ o shikwa dị mkpa bịa wụrụ onweghị otu ihe ga-esi mee gị na ndụ gị nọrọ ofu ebe maka ọ bụrụ na inwe ezigbote echiche n'ime onwe gị ife ị ga na-eche nke ụzọ ọzọ ọ bụrụ na ụzọ nke a emekọ na-enye nsogbu gị echekwa ụzọ ọzọ ị ga-esi mekwa ka ị na-aga n'iru ị ga-abịa kwụrụ na ofu ebe gị asị ebe ahụ m mego nke a o nweghị isi m mee nke o nweghị isi ka m hapụzie ya otu a mba ife ọ wụ ọ ndị obi dara mba na-eji otu ahụ eche echiche mana ọ bụrụ na nnọọ ife niile na-eme obi siri gị ike echiche gị dị nnọọ otu o kwesịrị ọ bụrụ dị nwa ụzọ nke ọgbazi gị chọọ another strategies ị ga-eji mee ka o wee meta ife ị na-eme and n'ime ife niile ị na-eme anọkwala na ndụ gị asị mba na nke m mere ezubeghị or nke m mere ezuola agaghịzi m aga n'iru ike agwụgo m nwaanyị tiri n'ike nwanne m nwaanyị nyere example na bido bido ya so ozugbo ya sị na ya ga-emeli ya na ya emee ya for four years ị fụla ya ozugbo i jiri na onwe gị asị na ike agwụgo m agaghịzi m eme in fact ọ zi gị nwa ọ wụzi gị ihe ndakwasịrị gị na-achị gị ọchị ọ zi gị nwa na-achị onwe gị ọchị maka ihe bịara gị sị woo woo woo ị gaghịzi eme mana ọ wụrụ ihe ị nwere echiche ọma ya kwagide gị gị bịa too n'ime onwe gị too n'ụbụrụ isi mgbe ahụ ihe ndakwasị dakwasịrị or ị nwetara onwe gị n'ọnọdụ dị otu a i lechaa ife ahụ anya gị bu ụzọ sị onwe gị okay ọ ma adị easy mana m ga-eme ya ozugbo ị kpebiri na ị ga-eme ya ihe ọ ga-egbochiri gị buru ibu ọ ga-eme gị ma i bido mewe ife ahụ ị ga-enwe much stress doing it ị gaghịzi enwe self doubt again because n'ime onwe gị ị kpebiela na ị ga-emeli ya self doubt bịa gị pushie ya aside maka n'ime onwe gị i kwetego na ọ na-eme ife ọzọ ga-eme gị wụ obi eshie gị ike ọ wụ ihe ndị obodo oyibo na-akpọ motivation to grow because i bugo ụzọ gwa onwe gị ụzọ a ma adị easy mana ọ wụ ụzọ a ga-aga aga yes ọ wụ ofe a ga-alacha alacha yes ihe mpụta na ya n'ime ya mana ọ bụghị ihe m ga-eme ya ofu ugbo ya aga ọ ife m kwesịrị itinye ọrụ n'ime ya mgbe ọ bụla bịa dịzi ebe ị matago n'ime onwe gị gị bịa nye onwe gị ndụmọdụ mata ọ kwa ihe ndị obodo oyibo na-asị count your cons and pros lekwa ife m ga-enweta ma ọ bụrụ na m bido mebe ya lekwa ebe m ga-eluzu ma ọ bụrụ na m stop ọ bụrụ na m kwụsị then gị chuzuru m ga-ebido mewe ya mgbe anyị bịara bịa chuzuo ife nwa ya eme obi eshie gị ike obi shie gị ike akwụkwọ akụọ gị ị sị ya mba ọ bụghị m maka idosago onwe gị higher than expected etinyere gị aka gị nweta ife a na-akọ kedu ife m chọrọ ikwu personal development ọkwa ebe a ka ọ na-eshi ebido ị fụrụ ya mgbe ị bịara bịa nweta ya ihe ọzọ ga-etinyere aka growth mindset ịchịkọ ọfọ ọnụ iwe emepụta ife a fụrụ anya nwekwa ụzọ dị izi mana obi ike gị ga-emeli ya daalụkwa rinne
daalụ rinne sister Salome thank you ndị be anyị unu n'anya n'ife niile anyị na-ekwu okwu anyị niile na-adaba na ọ dịrọ mma ịnọ ofu ebe onye na-eche echiche ọjọọ and ọ bụgodị na imego ife before o nwerọ isi ikunyitekwa try ebe ọzọ ọ sọ gị dakwa ikunyitekwa again inye onwe gị that um, hope na maka ịnọdụ ofu ebe ime ife ọ bụ na ọ garọ isi hmm, abeg o nwerọ ife o weta gị o nwerọ ife ọ change mana ị try again ị fụ by the time i me two three ị fụ changes that means ị na-enwe positive mindset ị nọrọ ofu ebe a sị na anyị akwụrọ ofu ebe ekili mmanwụ na onye na-ekili mmanwụ ị na-agagharị ọ gaa ebe ị gaa so mana ị kwụrụ ofu ebe na-ekili mmanwụ o nwerọ ife ya weta anyị nwa bụ ndị Igbo anyị adịghị akwụ ofu ebe ekili mmanwụ Ọ- oge m na-eto ife a ka m mụta m bịa ghọta the meaning so most of the time m na-ekwu okwu m na-eyuzukwa ya and ọ dị mkpa so ife mụnwa ya-etinye na ya bụ self compassion and this self compassion bụ um, ịdị nya ịdị kind to yourself you just have to be kind to yourself ọ bụgodị na ife mee atana onwe gị ụta kama ghọta onwe gị ghọta onwe gị maka ịta onwe gị ụta o nwerọ ife ọ change o nwerọ ife ọ ya o nwerọ ulu ọ baalụ gị mana ịghọta onwe gị sị okay ife emego anyị mụta ife from ife a mee na-enwerọ isi mana ịbịa taba onwe gị ụta that time ị ya-eji wee na-ata onwe gị ụta i were ya na-eche echiche ọma ọ- ọ- ya-ebutere gị ezigbo ife number one that self confidence that inwe that growth in you i nwee that positive mindset okay ife enwerọ isi taa again echi ọ ya enwe isi so ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ọ bụ na ọ garọ ọfụma atana onwe gị ụta anọna ofu ebe na-eche maka ife gafe ka unu na-enwerọ isi instead ka nwanne anyị nwaanyị si kwu ke the next step ke ka m ya-esi mee mgbe ọzọ ka ọ gakwa ọfụma maka ịmago mistake ime na nke a bụ ime ịma emekwu again so unu n'anya unu fụ na ife anyị na-eme na business anyị na-eme na most of us na-enwe echiche ọma maka ọ bụrụ na i nwerọ echiche ọma ị ma nga n'iru na business a that's just the gospel truth. mana i nwee echiche ọma because ndị nọ ebe niile na-enye gị aka chụ gị up jụọ ebe niile ọ bụrọ business a na-eme ọ bụ na ị marọ onye ọ ma nye gị aka mba ụmụ nwanne m na fa na-akara ụka kịta ị fụ sister Ify nọ US nke ọzọ ireland belgium anyị amabụrọ onwe anyị nọ na this business ka anyị ma onwe anyị na-emekwu ma nwanne otu ka ọ dịkwu ndị na na-asụrọ igbo anyị ncha nọkọ na-aghọta onwe anyị nwee that positive mindset onye malụ o gosi ibe ya onye malụ o gosi ibe ya ụwa na-aga so ọ bụ na o nwere ife ị chọ ime and ị marọ ife ị na-eme ị nwere ike ibido nke a as your side hustle side hustle ị nwere ike ne anyị ncha nọ ebe mara onye you can write to anybody and ife ọbụla ị na-aghọtarọ i dee ị jụọ ajụjụ anyị aza gị ka m kpọgote our sister one and only sister in US sister Ify ka ọ mechizie okwu ka ọ hazie okwu niile n'ife anyị na-ekwu sister Ify biko o luolu gị ndị be anyị ndewo ụmụnne m ekwusigo ife niile dị na ya bụ isiokwu nke tata bụ mindset kedu ife echiche ọma nwee ike imere gị kedu ife echiche ọjọọ nwee ike imere gị Kedu ife bụ echiche anyị na-ekwu maka ya ma nke ọma ma nke ọjọọ? Nke ọma nwa anyị na-akpọ ya growth mindset n'onu oyibo ya bụ echiche na-eto eto na-aga n'iru. Nke ọjọọ anyị a na-akpọ ya fixed mindset ya bụ echiche kwụ ofu ebe na-ada aga n'iru. Kedu ife fa na-abụ? Kee ka fa si emetụta ndụ gị ọ nya bụ isiokwu anyị nke taa and fa ekwusigo ife niile ọ na-eme echiche ọma na-eme kwuo nke echiche ọjọọ na-eme ọ ga-eme gị ị ma ama ka ị ga-esi wee ife dakwasị gị ị ma ama ka ị ga-esi wee mee ya ma ọ bụrụ na echiche gị bụ nke na-ada aga n'iru nke kwụ ofu ebe ọ dị eto eto kedu ife bụ echiche kwụ ofu ebe echiche kwụ ofu ebe bụ ndị makego up their mind na ife a bụ ife o kwesịrị ịbụ ma ọ bụrọ etu a ọ bụrọ ya fa believerọ na i nwee ike mụta ka esi eme ife abụrọ ka esi wee zụọ or ife ị gụta n'akwụkwọ nke fa bụ m ma emenwu ife a m ma emenwu ya o nwerọ ụzọ ọzọ esi aga ya ọ gwụsigo mana onye nwee echiche na-eto eto na-aga n'iru ma na ya nwee ike ịgbanwe site n'ife mmụta site n'ịkwụ chịm sị ife a na m ma-eme ya ọ gbanwee echiche gị elotara m na mgbe m nọ na na secondary school na nigeria na a na-asị a na-asị ndị a bụ ndị na-eme science ndị a bụ ndị na-eme art e kewaa ụnụ etu a ụfọdụ a na-eme science ụfọdụ a na-eme art so we grew up anyị eto believe na ọ ife a ka anyị kwesịrị bụ ebe anyị dị mma ya mgbe m bi obodo oyibo fa na-asị m mụ jee mee nursing m sị mba mba mba biko na m abụrọ a science student nwanne di m sị m kedu nonsense m na-ekwu ife a kedu ife bụ science student mụ rapụ nonsense a na ọ ife a na-eme na nigeria na ife ọbụna i tinye obi gị na ị ga-eme just meghee obi gị mụta kweta na ị ga-enwe ike ime ya na ị ga-eme ya m wee tinye isi wee gụba akwụkwọ nursing mana mụ nwa abụrọ onye na-a like ọbala right from time ekwerọ m na m ma-eme ife ọbụna bụ nursing a na-eme n'ụnọ ọgwụ maka adị m a like ọbala wee tinye isi wee mụba ya wee sị maybe na enwere m ike ime ya
m wee megide ya wee mesịa ya mesịa ife niine m kwesịrị ime wee banye nursing wee lụọ ọlụ with ozu ozu e dobe a na-akpọ cadaver m amarọ na m na-eme n'ụwa mesịa fa niine maka gịnị ka m ji wee mee ya maka na edobe m abịa m hapụ hapụ echiche anwa na-adị eto eto confine ọ kee gị ka ọ bụ kee gị kechie gị ofu ebe ị nọdụ ebe anwa believe na ebe anwa ka ị kwesịrị ịnọ m bịa buru echiche nke bụ key na-akpọghe ọnụ ụzọ ọbụna ị chọ ka ọ kpọghe wee mesịa nya bụ ife eziokwu agụrọzi m nursing yes for some reasons mana emere m ife ndị anwa m believe na m enwerọ ike ime ọ nya bụ ife anyị na-ekwu fe ekwu gị ya echiche dị mma na-eme gị ị na-aga n'iru ọ na-eme gị ị na-etowanye i debe onwe gị kwere na ife ọbụna ka o sina wee sie ike na ị ga-emenwu ya na ị ga-emenwu ya meta ya ọfụma maka na obi gị dị open echiche gị dị open ịdị ready ime explore ịdị ready itinye isi n'ife ọbụla believe na ị ga-emenwu ya bụ ife and believe n'isi gị na ị ga-emenwu ị ga-emenwu ya maka na ebe echiche gị dị believe na ị ga-eto ị ga-eto n'ezigbo echiche na-eme gị nwee ike handle challenges ihe ndakwasị mana echiche gị bụ nke ada eto eto nke nke dị na cage ịgwago onwe gị na ịma emenwu ya okay ife a bụ adago m adago m ọ maka na o nwere ife mma ma m ji wee daa ama m emezi ọzọ mma mmezi nya bụ ife o wee fọzikwa nke ịda ada ikejigo onwe gị ọ ga-eme gị ka nwanne anyị nwaanyị Salome si wee kwu ịma nwe ike idevelopụ onwe gị ịma nwe ike inyere onwe gị aka n'ụzọ nke nke anụ arụ gị nke mkpụrụ obi gị ife niile gbasaa gị ịma nwe ike ime ife ọbụla wee nyere ndụ gị aka wee nezie onwe gị anya wee too n'ime onwe gị maka na ikejigo onwe gị idobego onwe gị ofu ebe sị ebe a bụ ebe m kwesịrị ịnọ ifugo ife niile a na-eme onwerọ nke ọ bụ m ọ bụrọ m mma mmenwu fa ụdị echiche anwa na-eme mmadụ ọda aga n'iru so kedu ife niile bụ ife anyị na-ekwu tata anyị na-ekwu taa bụ Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ebe ọ bụla i si wee na-ekiri anyị, meghee obi gị, chebe echiche dị mma, nwee ike na-ene anya ife ndị i nwee ike ime. E, agwazina onwe gị na m ama emenwu ya na onye ife a abụrọ m. Mba, mma njenwuzi eh, eh, eh, mma mmenwu afịa business internet a amarọ m anya business and achọrọ m ịma ọ bụrọ m ọ- ndụ m abụrọ ụdị ndụ anwa ndụ gị bụ ndụ ife ọbụla ịchọ ime agwazina onwe gị na ịda na okwu agwụgo ọ gwụberọ si na ọdịga- ọdịda anwa ịda fụ ya as an obstacle that is surmountable ife ị ga-emenwu mee ya ife ọdịda gị anwa na ọ bụrọ nya bụ njedebe ya na o nwee ife dị n'ime ya ikwesịrị ịmụta ịmụta nya bụ ife were ya tinye n'ife ị na-eme na-agakwa n'iru ọ ka esi eto echiche gị abụrọ sọsọ ife ị na-eche n'isi gị ọ ugegbe ka ọ bụ ugegbe ị ga-eji wee na-afụ opportunities nọ n'iru ọ bụ sọsọ ife ị na-eche ugegbe ọ bụrụ na ị nwee echiche na-eto eto ị na-afụfa nke ị fụ ị ma na ị fụgo opportunity a ife dị n'ime ya ka m tinyekene isi mana ọ bụrụ na ị nwee echiche dị caged echiche kwụbago ofu ebe ị ma mfụnwu ya opportunity anwa dịgodiri n'enu ọnụ ebe a ị ma mma na opportunity ka ọ bụ ị kụchapụ ya because echiche gị adị eto eto ife a niile anyị na-abịa kwa izu ụka wee na-agwa unu na-ekwu maka ya na-akụ nya bụ mgbịrịgba na-asị unu nenenụ ya ka unu fụ ife dị n'ime ya imirikiti n'ime anyị ka nọkwa ebe anyị nọ ejikwa onwe anyị na-akpọ anyị ụfọdụ a na-akpọ anyị ndị afịa afịa gịnị ndị ori ndị ori a na fa abịakwa ọzọ maka gịnị ka fa ji ekwu nya bụ ife maka na echiche fa adịgo caged mkpụrụ obi fa adịgo chained fa ma afụ ụzọ wee fụ nya bụ ife a na-agwa fa e nwere ike mgbe fa ga-eji wee fụ ya ọ bụrụ na oge agago fa na-asị ọ bụkwa na m ma ọ bụkwa na m ma nwa bụ ife mgbịrịgba anyị na-akụ kịta na-asị unu megheenụ anya unu megheenụ obi unu cheenụ ezigbo echiche rapụ echiche gị ka ọ gaa wild ekejina ya ekejina onwe gị ndị a niile ị fụ bawanye ụba kwa ụbọsị ị na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee dị ka fa ị na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee dị ka fa ma i tinyego onwe gị n'ime cup kpuchie ya ọ bụrụ na i megherọ nya bụ cup ị ma rịpụtanwu ebe anwa ka ị ga-anọ kwa arọ wee na-eche wee na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee bụ Dangote na-alọ nlọ ka ị ga-esi wee bụ Bill Gates sọ na nlọ ka ọ ga-anwụ ọ ma nga n'iru maka na i kejigo onwe gị i kejigo mkpụrụ obi gị i kejigo echiche gị rapụ fa rapụ onwe gị rapụ obi gị aka meghee nya bụ ugegbe were ya wee na-afụ ụzọ wee na-afụ opportunities nọ n'iru gị ka ị wee nwee ike nyere onwe gị aka ka m ghara ikwu ị rapụ m taata m na-ekwugide chi efo mana anyị anọteghị aka ebe a ka m kwụsị ebe a wechiakwa nwanne m nwaanyị bụ Tochi Tochi

fa kpuchie ntị fa ka our sisters ka ka esi kpuchie obi fa so anyị nidiri ikpuchi obi anyị because ife na-eme n'ụwa kịta ka ife si agala ọnụ and most things idu ụmụ gị jee holiday and all those things you need a positive mindset to achieve a lot and build your personal growth so dalunu thank you for watching sister doris so when did i now watch time i can never if not we say choose
but here i only had had anything in the comment so i, I have uh, yeah. so ndebe anyị daalụ nụ rie nne ọ bụrụ na ị nọ ebe a gị na-achọ ihe ga na-eme ị ga-edesa n'akụkụ with this mindset anyị na-ekwu okwu ya echiche ọma anyị na-ekwu okwu ya ma ọkwa na ị chọrọ ka ibido mee bịa buildwa ndị oyibo ha sị na ibido ị ga-ebuildwa your mindset positive mindset echiche ọma anyị na-ekwu okwu ya bata azụmahịa ekwubugo m ya before bata ya ugbu a chi ka dị werekwanụ ugbu a ife dị wee chọta ewu ojii o rukwa n'abalị ị ga-ahụ otu ị ga-esi nweta ya otu a ka ọ ha anyị n'olu ị ga-ahụ unu ga-ahụzi anyị n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ daalụnụ rinne
Thank you and bye.